fan fɛ chelle ale n'a ka cɛdenw ko fɔ donc a bɔra ka eh, kunnafoniw di o kan o la sa an bɛ to min ye ale coupe du monde kelen ale kɔnɔna la sa an b'a fɔ eh, dege karamɔgɔ eric sékou chelle ale kɛlen kɔfɛ sa ka lisi bɔ maa minnu kan ka ye min ye ntolatan in na ka se ka mali eh, jɔyɔrɔ fa tile fɔlɔ contre le tchad n'o bɛna kɛ sini jumadon nɛgɛ kaɲa tan ni kɔnɔntɔn o waati stade du 26 mars kɔnɔna la o ntolatannaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bɛɛ kɔni sera kɛnɛ kan ka kɛnɛ k'a fɔ funa kɛra min ye adama eh, tarawele eh, noss kun kuma lasew la min ye lisi bɔ don dege karamɔgɔ kan yɛrɛ k'a fɔ ko a kun joginna dɔɔni donc k'o kama ale tɛna ye kɛnɛ kan o la kununko wula fɛ da yɛlɛla min ye kunnafonidilaw ye stade 26 mars kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa tan ani seegin o waati tɛmɛnen kɔfɛ ni misɛnya bi saba ye ka se ka entraînement si cogo min na ka se ka ɲininkaliw fana kɛ donc kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ alihamudulila groupe ka ɲi moral ka ɲi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc o labɛnnen don ka kɛnɛ ye kan bɛ min ye eh, ntolatan in ma sa o la n'i ye jateminɛ kɛ sa an b'a fɔ kunnafoni belebeleba fila min bɛ a ko kɔnɔ sa o de ye k'a fɔ min ye de eh, jɔkɔlɔsiba jigi jara ale kɔni kun touchelen don donc a fana ye entraînement collectif kɛ waati dɔw la waati dɔw la fana min ye a kelen fana ye eh, entraîné min ye eh, stade 26 mars kɔnɔ donc ale fana kɛrɛfɛ n'o ye défenseur ye Musa Jara n'ale bɛ ntola tan min ye toulouse eh, fransikaw fɛ yen nɔ ale fana eh, joginnen don donc ale kɔni ye entraînement kɛ a dama na nka dege karamɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ fana ko bi alhamdulila ko kɛnɛya bɛ a yɔrɔ min ye entraînement ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛlen kɔfɛ an ye ɲininkali eh, tɛngu la ka ɲininkaliw kɛ n'ala sɔnna ma baaraw b'a la ka labɛn cogo di ntolatan in a bɛ mali bolo cogo di n'o ye mali ale ni tchad ye abubakar kiki kuyate ale ye mali défenseur axial ye ale ye mun f'an ye ntolatan in kan an ka jɛ k'a lamɛn bon o ka labɛn an fɛ parce que bɛɛ b'a dɔn a match ma nɔgɔn an ni tchad delila ka jouer an gagne n'u fɛ 2 0 mais a match gɛlɛyara an bolo donc an b'a kɛ cogo sugu bɛɛ la pour que ka se ka match fila in gagner ok ka plaisir kɛ population ye et puis a ka ɲi an yɛrɛ ma a b'a to an bɛ don compétition na an ni confiance bɛ don compétition na c'est important dɔ farala quotaw kan a b'an pousser parce que coupe du monde ye objectif de ye mali ma deli ka coupe du monde kɛ donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ coupe du monde de bɛ an bɛɛ hakili la parce que an bɛ participer can bɛɛ la presque mais coupe du monde fɛnɛ o b'an hakili la on va tout faire ka match fila in parce que an tɛ penser kɔfɛ la mais an bɛ penser match fila in na on va tout faire pour gagner les deux matchs bon avantage de don avantage de don an yɛrɛ ma parce que an ka public bɛ yen généralement mɔgɔw ka jateminɛ la i b'a ye k'a fɔ mali b'a ka match caman gagner à domicile o tɛ bi ko ye généralement mali bɛ a ka match bɛɛ gagner donc an m'an jija avantage de filɛ nin y'an bolo k'a fɔ k'an bɛ match fila daminɛ an ka so donc avantage de don an m'an jija ka match gagner Voilà, nin tun ye Mali eh, Abubakar Kiki eh, Kuyate ale ka eh, laseliw ye o bɔlen kɔfɛ mun ye Yusufu Ɲakate ale ye maa kura ye mun ye jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ dolan tan mun ye Al Alain na Émirats Arabes Unis nin waati in kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ min ye dolantan wolo kɔnɔntɔn o kɔnɔna la celu naani a y'o sɔrɔ ka don min ye a ka tɔn fɛ donc ale nana nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye groupe kɔnɔ an n'ale fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ɲininka labɛnw b'a bolo cogo di

Voilà, Yusufu Ɲakate, euh, Mali équipe nationale attaquant, euh, kumakan dɔ tun bɛ nansarakan na en tout cas a y'a yira k'a fɔ vraiment ko a kunbɛra ka ɲɛ kosɛbɛ mun ye a tɔɲɔgɔn fɛ ko kabiri aéroport la a y'a senti k'a fɔ ko euh, funteni kɔni ka bon kosɛbɛ euh, ko a nali kɔni ko nisɔndiya b'a la kosɛbɛ k'a dalen b'a la k'a fɔ euh, degekaramɔgɔ ye danaya min ta ka d'a kan n'o ye Eric Sekou Chelle ye a na se ka a jɔyɔrɔ fana fa kosɛbɛ ko jɛkulu fana kɔnɔ ko a kunbɛra ka ɲɛ ko a ni bɛɛ lajɛlen kɔni ka di eh, ko a bɛna cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka nisɔndiya k'o lase cogo min na mun ye eh, Mali équipe nationale ma n'a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la supɔtɛriw olu bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna la Yusufu Ɲakate nin kɛra ale ka eh, laseli o ye o bɔlen kɔfɛ mun ye équipe nationale in yɛrɛ